alhamdulillah an sela ye an ka bi su in na ladilikan kan tuguni bi su in na ladilikan ye fɛn jumɛn ye an ka dɔn koɲɛ dɔ bɛ maaw la an bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn k'o to hakili la o ye kɛwale jumɛn de ye kuma dɔ la maa dɔ b'i ladi kuma dɔ la maa dɔ b'i bila sira kan wa kuma dɔ la maa dɔ bɛ taa sira la ɲuman yir'i la ni koɲɛ de ye nka i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ de tɛ ka ko in kɛ koyi wa kana bila i kunna ko a tigilamɔgɔ ko a tɛ ka ko in kɛ nka a b'a la ka f'i ɲɛna nka ko a yɛrɛ mako t'a la ko a yɛrɛ bannen don ka kɛ aa ko ale yɛrɛ tɛ fɛn min kɛ e b'a fɔ ne k'o kɛ e tɛ fɛn min kɛ e b'a fɔ ne k'o kɛ munna e b'a fɔ jani ka fɔ ne ka kɛ munna i yɛrɛ t'a kɛ ayi n balimaw an ka jogo in bila o jogo in bɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen na koyi kuma dɔ la dɔ bɛ na hɛrɛ ko de fɔ anw ye nka b'a dɔn ne tɛ ka kɛ a nana fɔ ne ɲɛna nka a yɛrɛ tɛ ka kɛ ne fana b'a sabote n'o ye jani ka fɔ ne ɲɛna munna a yɛrɛ t'a kɛ o tɛ silamɛ ɲuman ka taabolo ye bawo a tigilamɔgɔ b'a la ka hɛrɛ de nata n'i ye ale yɛrɛ ma se ka o hɛrɛba in kɛ ale yɛrɛ ma se ka o koɲɛ in kɛ nka a bɛ fɛ e de k'a kɛ a ye hɛrɛ de nata n'i ye n'i ma se k'a kɛ nka kana sabote fana bawo a b'a la ka sira ɲuman de yir'i ye ka baraji la sira k'o sira in don i kɔrɔ n'i ma se ka kɛ a kɛbaga ye kana sɔn ka kɛ a sabotebaga ye bawo nin koɲɛ in a ɲɛlen don an ka sigida la kosɛbɛ misaliya sisan e ye karamɔgɔ dɔ ka ɔdiyo lamɛn e ye video dɔ lamɛn donc tiɲɛ na karisa b'a la ka kɛwale min kɛ a b'a la ka kuma o kan nka e yɛrɛ ma se ka ɔdiyo in dilan e yɛrɛ ma se ka video in dilan o ɔdiyo in ta i k'a ci a ma bawo ni karisa ni nin lamɛn a bɛ nafa dɔ lase ma ni nin video lamɛn a bɛ nafa dɔ lase ma nka e yɛrɛ ma se ka dilan e yɛrɛ ma se ka kɛ n'ale fana y'a faamu ka ɲa a b'a fɔ aa n teri karisa a bɛ fɛ ne ka nin ko in dabila nka n'ale ma faamu ka ɲa

n b'a ɲini allahu taala fɛ rabi diinɛ faamu ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛɛ lajɛlen an ŋaniyaw ɲa ani a labaarali ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye nka ni maa ye hɛrɛ ko f'i ye n'i ma se ka kɛ kana sabote walima i fana ka se ka kɛ bilasiralibaga ye ka ɲɛsin maa tɔw ma an bɛ allahu taala deli rabi ye baara ɲuman kɛlen ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala k'an garisigɛ janatul firidawsi la ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini aw fɛ